Mwana uyu yekha wa Bakili Muluzi ndi zonoti iyeyo nde akuitha osati masewera kumachita kuoneka kuti no ali in touch with the people e, pali kulumikizana pakati pa iyeyo ndi anthutu amudera lake e, sitikukamba za Atupele Muluzi ayi. Sitikukambaso za Francis Muluzi ayi koma nkhaniyi ndiyokhudzana ndi Tulinje Muluzi ee kulitu kuthandizatu kudera laketu kumachita kuoneka kunena kuti no awatu awa ndi amene akubyala legacy yabwino kwambiri tifotokoze motere kuti wapangaso chani ameneyi Iyayi, ku Machinga-tu, makamaka mu dera la Machinga Likwenu, posankha pa chisankho cha pa 16 September 2025, adapezeka kunoti anthu anakasankha Tulinje Muluzi nakhalatu MP wa dera limenelolo. Nde chomwe chinachitika cha ku Machinga-ko, Malinga ndi nyengo ino ya mvula, kunawomba mvula yoopsa kwambiri. Mvula yotino inali nde kutitu ndi chimphepo cha mkuntho pamenepo, kunalitu kusakadza manyumba nde manyumbadi agwa osati masewera. Anthu kuluza chakudya, kuluza china chilichonse anthu enanso kumagona ndithudi pansi pa mtengo. Kunapezeka zonena kuti Tulinje Muluzi malinga kuti dera lakenso lili kumeneko cha ku Machingako. Nakhudzidwa kwambiri ndipo iyeyo adathamanga kumeneko ndi phase yoyamba yomwe atafika kumeneko kunali kugawa ndithu ufa chifukwa chonena kuti anthutu ndekuti analibiretu chakudya kuti iyayi muphikire kaphalatu ufawu ndipo anagawa kwa anthu ndithu omathamangira 200 chakuti. Kuchoka pamene paja nde kutitu linali dzulo limenelo, kufika kumeneko anakafikaso ndi phase yachiwiri imene amakagawilatu ma blanket malinga ndi kunena kuti enawotu akugona kuteko pansi pa mtengo ndi mphepo imeneyi afunikilabe zoonjezera enawoso nde kuti ma blanket awo sanang'ambikang'ambika malingaso ndi mphepo ya mkuntho imeneyo sizinali bwino iya. Wagawila ma blanket kumenekuja Kuchoka pameneponso, ndiye kuti ndikuwapatsako kandalama. Ndithudi, mabanja omapitirira 200 chakuti, ndithu basi kuwapatsa ndalama, kuwapatsanso ndiye kuti ma blanket amenewo, atagawira mu phase yoyamba ija ndiye kuti no ufa malinga ndi kupeza kwake. Tikukambatu kunena kuti izi ndi zinthu zomachoka ndithu mu thumba lake, kaya ndi tima allowance timene akumalandira kaya ku parliament kuja, Sonkhanitsa sonkhanitsa ka ndalama kochepa komwe ali nako kuthandiza anthu always in touch with the people osati no zikachitika basi iwe kede wathawa basi iyayi kukhala ndithu ndi anthu. Kuonatu nde kuti pamenepapa anthu akumeneko makamaka mfumu ya kumenekoko ku Machinga tikukambatu za Machinga Likwenu eti? Eya ameneyo senior group village headman Malindima anapezeka zoti amadandaula kuti 2 weeks yatha ndithudi ndekuti no mvula imeneyi yankuntho itakuntha dera limenelo anthu ataluza manyumba chani zosakhala bwino komano mu 2 weeks imeneyoyo ndizonena kuti bomatu silinafike kumeneko kuti likathandizeko iwo amayembekezera kuona kuti boma lingabwere mwina kuzathandizako anthu kuwagwirako dzanja e, kuti mwina mwake mwina Eee komano china chilichonse apapa amene akupanga ndekuti ndi Atupele Muluzi yekhayo kuthandiza kunalibe kupempha boma kuti yayi. Zinakakhala bwinotu kuti mwina mwake ee zikhale ngatibe boma lakafikako kumeneko kuti akakhayi kachite mothandizana osati kungomusiyira munthu mmodzi kudzabweranso ndekuti iyeyo Atupele Muluzi kunalitu nde kuti kuonjezerapo ndithu kunoti ayi. Boma chonde tabwerani muzakhale ngati kuti muthandize anthuwa chifukwa ndekutibe ndekha ndi zonoti sizingatheke kuthandiza wina aliyese komanso ma well wishers eti anthu ena ake amene mwina mungofuna kuthandiza mungathe kutithandiza ndithu kuthandiza anthu amudera limeneli la Machinga Likwenu amene ndikuti akhudzika ndi mvula ya nkuntho imene idaononga katundu wawo, manyumba awo ndi zina zotero zofanira eti anthu anataya manyumba, anataya chakudya, ndekutibe china chilichonse. Mmene zimakhalira zinthu zimakhala zasokonekera ndithudi. Ayi mmenemotu ndi mmene zili tukamba zoti 2 weeks ago ndi mmene kunapezeka zonoti no chimvula cha nkunthocho chinapezeka chaomba nde chinasakazatu osati masewera chinasakaza katundu manyumba mmamidzi okwana 7 amene anazungulira Liwonde township ku Machinga ndekuti kuphatikizaponso kumenekoku ndithudi cha ku Machinga Likwenu nde that's a big one there midzi yoma- yomathamangira 6 7 i think midzi ndithu yochuluka boma linakachitapo kanthu ayi ngozi zogwa mwadzidzizizi uh, tingakambe chani bravo kwambiri makamaka kwa anthu amene akuziperekawa anthu ngati achina Atupele Muluzi amenewa zinthu za mtengo wapatali Kungopangabe mwa ka background, Tulinje Muluzi mmene ankakamenya nde kutino kampeni ku chisankho kunalitu kuti amakapikisana ndi uja amene amatchedwa Bright Msaka wa chipani cha dpp. Mkulu ameneyu Tulinje anapezeka zoti anamugwetsa Bright Msaka amene nthawi imeneyoyo anali akuchoka pa u MP, anali ngati MP wa nthawi imeneyo anali Bright Msaka nde anachita kugwetsedwa ndi Tulinjeyo. Tulinje anakagwetsa munthu wamkulu kwambiri. Bright Msaka ndi munthu wamkulu ku chipani cha dpp mpakana anamukokera ku khoti magaye achina Bright Msaka komanso ndi wina. Kokera Tulinje Muluzi ayi zambiri sizinayende bwino. Tufuna ameneyu chani chisankho chiunikidwenso bwinobwino. Khoti linagamula kunena kuti ayi Tulinje Muluzi. ndi amene anawina ndithudi ndipo mpandowo wamuyenera palibe zoti anabera china chilichonse ayi iyeyo ndi mp ok zabwino malinga ndi kunena kuti ndinkatsatira kwambiri za ndale mu nthawi ya kampeni ndinamvera kuti tulinje muluzi akuyankhula mfundo zake mmene ankakopa anthu iye sanapangitse msonkhano nthawi imeneyo anakayitana anthu kuwapititsa ku nyumba kwake ndikumakawafotokozera kumeneko mundivotere mundivotere namakamba fundo zake kumene kuja kunapezeka zonena kuti ankakamba zoti no nonsenu amene mwasonkhana apa pano ndikukudziwani ena anu apa mwavala matisheti a udf by the way anawina pa tiketi ya, ya udf nanga si ndi mwana wa chair enanu mwavala ma t-shirt apapa a udf enanunso ndikudziwani kuti ndinu a dpp apapa simunavale ma t-shirt kaya ndiwe wa dpp kaya ndiwe wa udf kaya ndiwe wa mcp kaya ndiwe wandani tikakangovotera tulinje ndi nkhani onena kuti tikuvotera kunena kuti no tikonze dera lathu tuzapanga za dera lathu situpanga za chipani pano sitikupanga za dpp sitikupanga za udf sitikupanga za mcp panopa tikufuna tipange za dera lathu ngatino anthu amudera limodzi so mukavotera ineyo ndi nkhani onena kutino ndifuna kwambiri ndizapange foster unity kutino ndife amodzi zipanizi so nde zichaninso izi Akuti dpp udf chani chani mc za chani zimenezo tizapanga zonena kuti tiyang'ane dera lathu fundo yabwino kwambiri imeneno inandiwaza kuti zimene zikufunikira ndi zimenezi tsopano nthawi imene ankangoyankhula eti awawa azapangadi zimenezo akazawina awa sazizayang'ana ndekuti anthu a udf okhawa kuzasiya anthu aku mcp kuzasiya anthu aku dpp kuzasiya anthu aku pp ayi ndithudi zomwe taona ndi zimenezi kunena kutino tulinje uja wabwera nthawi iyi mavuto ahita palibenso zoti ndinu wa udf chani kapena anandivotera ndachani ali bize ndi kuthamanga ndipo akuthamanga mosaona nkhope mudera monsemo kuthandiza ndi kochepa kamene ali nako osati kungozikundikira yayi ndetu apapa tidzifunsa funso limodzi lonena kuti zomwe apanga Tulenje zi kodi zikutanthauza chani? izitu zikutanthauza zonena kuti mkuluyu akuyika legacy ya bhoo kwambiri, iyi ndi legacy yabwino imene no anthu akamamuyang'ana iyeyu sadzingoyang'ana iyeyo adziyang'ananso even kumene amachokera ee komatu nde kodi atcheyanso ali ndi mwana wotere? ee mwana uyu akuoneka kuti ndi okonda anthu tu mwayiona a munthu amene akukhala ndi anthu a zimbe dziko lino akupangidwanso compare ndi Atupele Muluzi amene samadziwikanso kuti ali kuti mwayiona zi ana anazizirano panopa pamene mkulu uyuyo akuthamanga pa ground ndi honestly akuchita bho kumakamba zoti kodi fanzi ngati imeneyi mutayitenga ndikukayikhotetsera ku udf kuja kuti itsogolere moti singachite bwinonso kumposa Atupele ing, singachite bwino kumposa Atupele fatu ndalezitu zimakhala bwinotu ndi anthutu mwayiona kuti uka- kuti iweyo ukwanitse ukafike pamwambapo ndi anthu ndi munthu amene amadziwano kukhala bwino ndi anthu imene amatcha social intelligence ali ndi intelligence yabwino kwambiri social amadziwa kucheza bwino ndi anthu kukhala bwino ndi anthu ndi amenetu zimamuyenderatu pandaletu chifukwa ndiye kuti no amakhala ali- wapanga gather support yonse mwaona kodi sizingakhale bwino kumtenga iye Tulenje Muluzi ndikumuyika kuna kuti atsogolere udf ayiku zipiziko kuti mwanjira ina yake mwina wachipanganso lisasitati chanu chipani chija koma awa apa kuwasiya Atupele Muluzi sadziwika kumene ali, chabwino iye Atupele sizoti ndi mp wadera lina lake komano at least tima we timayang'ana relevance eti uyuyu tikutha kuona relevance imeneyi kuti no zagwa akuthamanga no kukakhala ndi anthu osati no kubisala ku nyumba kwake kapena kubisala ku LCT ku Lilongwe fa pali fanz ina yake tu basi tu ikangopanga yonje masamukanso kumene kuti umakhala mtown ayi si zimene tikuona ndi Tulenje mu legacy ya bho kwambiri yone olo olo ngakhale abambo bake atcheya ajanda awa a Bakili Muluzi kumakondwera nayo kuti ah uyu tu nde akuika legacy yabwino kwambiri Ayi boma mwina mungakathandizeko kwa anthu amene akufunikira zithandizowo. Nanga zingozi zi zitu zimakhala ngozi zoti palibe amene amafuna kuti zichitike motere komano athandizeni anthu push them forward cholinga chonena kuti mwina mwake moyo ukhale ngati ngati kuti ubwerereko kwa iwowo kusiyana ndi mmene zilili panopa ngati anthu akudandaula chonchi. Muli maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo a anzathu akut.